unu edistractna m kwapụnụ na room a ife m gwalụ unu bụ kwapụ marriage is spiritual ejirọ anya ọma abanye na marriage ejirọ akamanya abanye na marriage anụmdi na nwunye agwa m na-ekwu na aga na-ekwu mụnụ na ya enwe problem o si na room a pụọ ejirọ akamanya arush marriage adịrọ eme marriage rush rush when you rush into marriage you will rush out ọ nya melu many divorce ji wee kalịa n'ana Igbo tata ka anyị kọwanụ maka anụmdi na nwunye ị ma na anụmdi na nwunye bụ ife dịrị mmụọ na mmadụ ọ bụrọ sọọsọ ife dịrị gị na nwaanyị ị chọrọ ịnụ ọ bụrọ sọọsọ ife dịrị gị na nwoke ị chọrọ ka ọ nụba gị ọ nya mere o ji wee bụrụ na ụfọdụ ụmụ okorobịa ga na-aga n'iru mana ngwa ngwa ọ nụrụ nwaanyị ife niile ọ na-eme eme gịnị awụsa n'anị ọ nya kpatara na okorobịa na-abụ ọ nụa nwaanyị ụfọdụ n'ime fa ebido gaba n'iru maka gịnị marriage dị beyond your imaginations anyị na-akọwa maka di na nwunye ụfọdụ ụmụ nwoke na-atụ ụjọ anụmdi na nwunye o nwere ife m ma-akọwalụ gị nwantịntị oge mbọsị ụfọdụ na-abịa ụwa o nwere okwu fa kwuru n'akpụ ọkalete bụ the gatekeeper of life and death mortal and immortal onye ọbụla na-abịa ụwa na-aṅụ iyi ụwa ụfọdụ ụmụ nwoke ga-agbagide mbọ site n'ụtụtụ wee ruo abalị o nwerọ ebe ba gbata na mbọ ụfọdụ ga-agba mbọ from weeks to weeks ụfọdụ ga-agba mbọ from years to years mana immediately when they get married they begin to prosper do you know why so many people nwụrụ iyi n'akpụ kwue na ọ mgbe fa ga-anụta nwaanyị ka fa ga-eji wee bute akụnụba fa ji wee bịa ụwa let me now tell you wealth ego afụ ị na-ayọ chi gị ka ọ nye gị bụ ego i ji wee bịa ụwa i debelu n'akụkụ ebe ị nwụrụ iyi ụwa n'akụkụ n'akụkụ mmiri maọbụ n'akụkụ alụsị maọbụ n'akụkụ ndị ichie ọ nya ka o ji wee dị oke mkpa na ị ga na-achụ àjà maka na ọ nwelu ndị i debelu akụ na ụba i ji wee bịa ụwa sị ba ba na-edolu gị anya mostly ndị mmiri

message anywhere you are now. As you are watching me, I want you to share this message, please. Share the message to save many marriages, to save many people that is getting into marriage. ụfọdụ ụmụ nwoke nwụrụ iyi sị na mgbe fa nụalụ nwaanyị ka ba ga-eji wee kpata ego ndị be anyị tụrụ n'ilu sị na agbaka m mbọ bụ ego nri ma ọgaranya si na chi ife onye na chi ekpebili bụ ife ọ na-afụ n'ụwa onye nọrụka ndụ ọ fụrụka ife onye ọbụla kata n'akara aka na nya ya-anwụ na accident o nwerọ ife ga-eme ka ọ da anwụna na accident onye ọbụla kata n'akara aka na mmadụ ga-egbu ya o nwerọ ife ga-eme ka mmadụ da egbuna ya onye ọbụla kata n'akara aka na nya ga-ada elu wee nwụa nwerọ ife ga-eme ka ọ da adana elu wee nwụa ife chi onye kwuru na-eme ife ngị na chi gị kpalụ ọ nya ka ị gwalụ chi gị ka o lotalụ gị alụmdi na nwunye ọ na-ebute ngozi na-ebute abụmọnụ alụmdi na nwunye ngị bụ nwa okorobịa na-atụ egwu maka ịnụ nwaanyị ụfọdụ ga-asị gị na fa alụbere ụlọ ụfọdụ ga-asị gị na fa egobere moto ụfọdụ ga-asị gị na fa na fa nidili ka fa nwee hotel ebe a nidi ka nwee many investment ị je akpị aka n'ọnụ ọ sị gị ọ bụ na nya anụa nwaanyị kedụ ife nwaanyị ga-alụ kedụ ife nwaanyị ga na-eli ọ bụ na nya anụa nwaanyị kedụ ife ụmụaka ga na-eli yes all those things dị very very good ọ bụ na e thinkiba about it ọ dị very very good mana my brother ka m gwa gị ọ bụ na chi gị ekwua na ị nụa nwaanyị ka akalaka gị ga-eji wee chakepụta o nwerọ ife ị ga-eme n'ụwa a ka akalaka gị achakepụta no you na 50 percent of you that is struggling going from one place to another to make it in life and you have not make it you are waiting for your marriage time to make it unless bụ na ị nụlụ nwaanyị bụ n'ime eke enye 50 percent of men mostly african men bụ ị nụa nwaanyị ka ị ya-eji wee kpatara akụ na ụba Do you know why marriage is spiritual? And let me now lecture you. Ọ bụrụ na ị ga the procedure of getting married in Igbo tradition. My brother, even if you are eating, ọ bụgodị na ife ị nwelu na akaụntụ gị bụ 10,000 naira, once you get married, the spirit will multiply it. Anyị ebido nyebe gị akụ na ụba, ị ga-afụzi onye bụ a na-asị na afọ kwa ka ọ mere na ọ dị eri na-eriju nwa afọ ọ nụa nwaanyị ị fụzi o lijuba afọ kalịa ka ọ na-elibu mbụ mgbe afụ ọ dị single ama m ị na-aghọta ife m na-ekwu yes going into many homes ọ nwere somebody ga-abụ ọ na-asị gị na ya chọrọ ịnụ nwaanyị na-asị ya ị ga-azụnwu nwaanyị ị- ị ga-anụ ka ọ nne gị ka ị chọrọ ịnụtalị nwaanyị ka ọ bụ nna gị ka ị chọrọ ịnụta ka ọ nwanne gị n'obodo oyibo ga na-azụlụ gị nwaanyị e nwere ike surprisingly onye anụnwa anụa nwaanyị ị na-enezi anya ebe i che na agụụ ga-egbu ya ị na-enezi anya ọ na-akpatazi na multiply na that thing ọ na-akpatabu before ọ bụrụ na ọ na-enwetabu 5,000 naira a day ị fụzi ọ na-akpata 20,000 naira a day that is spiritual blessing that comes in a marriage any marriage you have in this very planet is either you are blessed or you are cursed know it today

ngị na ya anọdụ i mewu ego isi e mesịa ife niile nwata nwaanyị a achenjia zaba afa gị o je alụgodu spiritual work ọ za afa nna gị don't you know that marriage is spiritual can't you realize that marriage is spiritual nwaanyị ebido mụba ụmụ ọ mụta ụmụ ụmụazị a na-aza gịnị afa gị that is reason you need to know that marriage is spiritual kedu ife mere na azabara afa nke nwaanyị let me now beat it ka m kọtụ ọnụ ya bit by bit now the first thing m kwuru now bụ gị bụ nwoke na-atụ ụjọ maka ịnụ nwaanyị ife ị na-eme ayasa maọbụ maka ịnụa nwaanyị ọ bụ na inyere nwunye gị nri maọbụ maka ịnụa nwaanyị na iwere moto na iwere ụlọ na iwere nta na iwere omoloko ana m enye gị the confidence na-agwa gị follow the procedure of marriage and I bet it to you that once you get married that your destiny will be opened

let me now tell you ịnụọ nwaanyị izizi a na-ekwu na ị nụrụ nwaanyị izizi ọ bụ na ọ ga ọgwụ ọkụrụ asị na marriage awụ ọkụrụ otu a ndị be anyị eh, ụfọdụ na-adịba asị kịta marriage is not do or die affair isi na ị divorce ya my brother you don marry first wife o nwere ife imekata ficha anya asị na ọ bụrọzi first wife gị that is your first wife whether you like it or not ị bụrụ nwaanyị ịnụgo di nwoke eme ife isi gị ọsọgodi ya bụrụ na a week ka gị na ya bi then you divorce isi na ịdịzi anụ na ife fụlụcha gị anya na ife mere nke a mee nke a my dear you don't marry first husband any other husband coming in your life is a second husband there's no way you can clean it in your life

marriage anụmdi na nwunye ọ dị ogonogo mata aka let me now go into our men let me just give you a piece of advice there is something you need to avoid as an african man o nwere ife a- ị ga na-asọ ụfọdụ ụmụ nwoke anyị na-abụ ije weta ring isi na ị chọrọ ime nwaanyị engagement ije gbusi ikpele na ana si ka iyibe nwaanyị ring let me now tell you nwoke ọbụla bụla amụ o nwere ife ndị be anyị na-akpọ nwoke ịbụ amụ ine na ọ bụ na ibuga amụ o nwere mgbe mgbe nwoke ji abụ amụ bụ mgbe a mkpụrụ amụ gị bido kụchalịba akụchalị ị ma na akwa amụ gị abụgo ị ga-atụba nwaanyị ime nwoke ọbụla bụla amụ adịrị esekpulu nwaanyị ana bi ya ukwu nwoke ọbụla bụla amụ adịrị esekpulu nwaanyị ana bi ya ukwu that is african culture for you o nwere ife i ji wee bụrụ nwoke na o nwere ife atụlụ ji wee ka ewu a n'ogonogo no matter whatever thing a man do never you humiliate that man by telling that man to kneel down before a woman that is reducing your glory that is reducing your glory

of Igbo tradition. Your father may not know. Your grandfather may not know. Maka ba dere chi knight n'ụnọ ụka. Bụlụ reverend brother n'ụnọ ụka. Never you allow a woman ka ọ bido gị aka n'isi. That is a taboo. That is a curse. O nwere ife atụlụ ji wee ka ewu a n'ogonogo. O nwere ike ọ na-ewe ụfọdụ iwe with this very message, but I need to say it the way it is. ụfọdụ na-abịa asị na ka mi get for the woman you have now transferred your your authority

nwafa nwaanyị ị na-abịa idulu na ụdị agba ọbụna buusu na ọbago na-akpa na be gị na ọ nya ka nwafa nwaanyị na-abịakwa ịkpa na be gị na ọ bụ na i dinwuro buusu na ọbago ị ma na ị ma-edinwu nwafa nwaanyị mana ọ bụ na i dinwuo buusu na ọbago a na anwụtali ọ bụ na o nwere ife melie fa edulu nwafa nwaanyị dunye gị malụ na gịnị na ị ga-edinwu nwafa nwaanyị ụfọdụ ezinụnọ na-abụ ụfọdụ obodo na-abụ ị bịa ị bịa ka ị nụọ nwa fa fa agba gị na fa adị elesi gị nwa fa elesi na ọ ndunye ka fa na-edunye gị nwa na ka fa na-edunye nwa fa na gị die nwa fa ndidi ka fa ya-agba gị die nwa fa maka fa amalụ na ụmụ nwaanyị bụ gịnị nwaanyị la anyị o nwere ife ị ma-emeta fa isi na ọ ka enwe school ebe a na-agụ ka i understand a woman ka i menwu nwaanyị understand ka ị ghọta nwaanyị ọfụma ọ bụrụ na e nwere ụnọ akwụkwọ ị ma na ụmụ nwoke ama dị na-agraduate ebe a o nwere ife mekata nwoke nwoke graduate ya na that school maka na fa ga-ewe step 1 step 2 wee luo na 1000 ị ya-agụkata o nwere ife i mekata ghọta nwaanyị ị ghọtagodi nne gị ị ma-aghọta nwunye gị ị ghọta nwunye gị ị ma-aghọta ụmụnne gị nwaanyị otu anụnwa ka ọ dị this is their life this is how God create them kedu isiokwu m n'akụkọ a m na-akọ isiokwu m n'akụkọ a m na-akọ bụ na o nwere nwaanyị ka ibie mma ka ị na-eji na-asị na nwaanyị nke na o melụ nke a nwaanyị nke o melụ nke a ife ndị na-eli ka ndị na-asọ just chọba nwaanyị afụ ị ga-edinwu some part of ife ọ na-eme ka ị nụba ya i ji na o nwere ka ị nụta nke nwa na-asị na ọ nya bụ saint na o nwere ife kọlị ya na ife ọbụna di ya na-arụ nke nke ọ malụ mma o were ukwu ọ na-esi nri o nwere ezigbo omume ọ dị respectful ọ dịrọ agba ọnụ kpakakpaka ọ dịrọ eme nke a ọ na-aza gị yes sir ọ na-eme ọ dịrọkwa onwekwa ebe ọ dị onwekwa ebe ọ dị ọ ga-enweli ife lụlụ ya e nwere ike ọ dị respectful ma ọ dị akọ gị ọnụ ebe a ọ dị akọ ọ kọọ gị ebe chi gị lụrụ gị ọkụ ọ kọchaa gị ọ kọọ nne gị kọọ nna gị kedu isiokwu anyị isiokwu anyị n'ụtụtụ tata nụnwa bụ marriage alụmdi na nwunye what will you do to have a peaceful marriage what will you do to have a peaceful marriage ụmụ nwoke ka m gwa gị na nwoke bụ ọkpụkpụ okolobịa bụ ọkpụkpụ onye tacha o mee gịnị o debere ibe ya onye tacha o mee gịnị o debere ibe ya o nwere ịtali atakpọ ebe ọgọdọ lulu okolobịa ka ọ ga-elukwa ibe ya kedu isiokwu m n'okwu a ụfọdụ ụmụ nwoke kpọrọ nna fa asị maka gịnị nwata ọbụla nwaanyị zụrụ gịnị nwata ọbụla nwaanyị zụrụ nwoke ọbụla nwoke duru gị zụọ gị percent of ife nne fa dutali n'ebe o jere ije di wee dulu fa wee zụọ wee zụcha ga-akpọlịlị nna fa asị yes ị ga-akpọlịlị nna gị asị o nwere ife nna gị ga-eme gị adịghị mma maka na nne gị ga-ewu ebrainwash gị otu a ndị ụka si wee brainwash anyị gwa anyị maka jizọs na heaven otu a ka nne gị ga-esi wee brainwashia gị mgbe ahụ ibe ọ ga na-agwa gị ọ na-enyegodi gị ala ọ sị gị ọkwa ị fụ nna gị a. ọkwa ị fụ nna gị a. ajọ mmadụ dị ka ya adịrọ ajọ mmadụ dị ka ya adịrọ ị na-aṅụ ala ị na-ekiri nne gị o butere gị nri ọ sị gị ọkwa ị fụ nna gị a. that stupid man o wepụtarọ ego nri o wepụtarọ ego nri n'ụlọ a, ị na-eto ị na-agụkọlụ nna gị o wee luzie mgbe gị na ya ebido kpaba nkata o wee sị gị ọkwa ị fụ nna gị ife o me mụ mgbe m dị ime gị ife o me mụ mgbe m dị ime gị o wepụta otu o wee gbaa m ụkwụ n'afọ kwa o wee dute nwaanyị ọzọ ya na ya larụ o wee mee nke a o nwere o wee kwuo m emeka si ya ọ sị m na o nwere ofu okwu nna ya gwalị ya nya ma na-echefu echefu o wee sị m na o nwere ofu ụbọchị nya batara nne ya na nna ya wee na-anụ ọgụ sị na nya bata nne ya na nna ya wee na-anụ ọgụ sị m nni- nne ya ti nne ya- nne ya ti nna ya nna ya eti nne ya fa naabọ na-anụ ọgụ nya wee nya wee were ọsọ wee bata rue wee gbakwute nna ya wee manya tụa manya tụa nne ya ka ọ na-eti o wee sị ya mgbe ọbụla ị na-etigbu nne m ma ọ bụ na okwu na-esere mụ na nne gị ị jụrọ mụ ife na-ese i solu nne gị wee nụsaba m ọgụ o wee sị ya na o nwerọ okwu m ma-agwa gị kama na mbọsị ọbụla ị nụtalị nwaanyị ga-ama ife nne gị na-eme m mbọsị ọbụla ngị bụ nwa m nụlụ nwaanyị ka ị ga-eji wee malụ ife nne gị na-eme m ọ bụkwa ọnụ ka ọ bụ ya o ọ bụrọ ya ọnụ kama na ọ gwara ya simple thing simple fact and the future something will happen that we know ife melụnụ nwoke ji wee bụrụ ọ nọkata o tie nwunye ife mana adịghị m eme encourage any man ka o tie nwunye ife now this very old man bịazi wee na-akọwalụ m wee sị m na eziokwu eziokwu na nya mechara wee nụọ nwaanyị na mgbe nya nụziri nwaanyị ka nya ji wee mara ife nne ya na-eme nna ya na nwunye ya ebidogo mebe ya ife afụ nne ya na-eme nna ya sị m na nya bido wee regret be that very act ife melụ nya ji wee solu nne ya wee nụsaba nna ya ọgụ maka na ife melụ o wee gwa m na ife melụ nya ji wee solu nne ya nụsaba nna ya ọgụ bụ akụkọ nne ya na-akọli ya maka nna ya na ọ nya ka ya ji wee solu nne ya wee nụsaba nna ya ọgụ nya ka m na-agwa gị bụ nwa okorobịa okwu na-eseli nne na nna gị kama ị ga-edozi edozi i soro nne gị kwụrụ kwụrụ i solu your mother kwụrụ kama ị ga-akwụrụ n'etiti naabọ dozielụ fa naabọ okwu na-eselụ fa i solu nna gị kwụrụ o nwere nwanyị ọgụ wee sị mụ na okwu na-eme ihe ndị ọzọ then nna ya wee nọdụ be ọ sị na nya jere ụnọ nya jere be fa ka nya jee kene ndị be fa a gwa ya na nna ya nọ n'ugbo maọbụ na nna ya nwere ebe a sị o lurọ na ebe nna ya na ọ bata na their family house o jerọ ebe nna ya nọ na ọ ife ọ gwara m ị mago na a na-akọrọ gị akụkọ ị na-echeki echeki e wee sị ya na nna ya jere ebe nwa o buzi ahụfụ jebe ebe nna ya o wee kenesịzie ndị okenye wee naba ọ baghị na compound fa wee kenesịzịa ndị ogbe okenye nabazịa o wee nalue wee luo the next day o wee na-aga n'ụzọ ya na nna ya wee zu nya na nna ya zuo ọ na-agafe maka na iwe nna ya dị ya n'arụ ịmaka ebe ọ kọrọ m akụkọ ka m gatere ebe a o wee kpọọ o- e- e- ọ sị papa good afternoon na-aga ebe ọ na-aga nna ya wee sị ya nya nachia azụ ọ nachia azụ o wee sị ya kedu onye sị gị kene m ọ sị ya papa na o nwerọ kedu onye sị gị kene m ọ sị ya na o nwerọ ọ sị ya ọkwa gị bịalụ vi- eh, eh, be anyị ị batanwurọ na be m bịa kene m ekene ma ga agaghalịsịa nabakwa ikwu nne gị je soro nne gị nọdụ ọ sị ya papa na na ọ sị ya papa na nya abịala a sị na ị nọrọ ya ọ sị bịakwara bịa chekie ma m nọ ya ma ọ bụ na m anọrọ ya sị na mgbe ọ bụ ị na-ajụ ndị afụ ese na mụ nọ be m na-anụ ife ị na-ekwu o wee sị ya for that reason ikenezina m ikenezina m jide ekene gị nwa okorobịa wee mee gịnị ọ yọrọ nna ya o nwerọ ife ọbụla ọ gwara ya, ọ naba o wee luo wee kọọlụ nne ya ife ya na nna ya jere ị ma ife nne ya gwara ya nne ya wee sị ya ebe nne ya wee sị ya nya ekenezina nna ya m wee kirigide nwa okorobịa kirigide nwa okorobịa kirigide nwa okorobịa nwere irie n'isi m wee sị ya na nwaanyị na-azụ gị otu anyị raiva o nwere oge okwu m gwalụ gị m sị gị na nwoke tochie o chelu ibe ya m sị na mbọsị ị ga-anụ nwaanyị mbọsị ọbụla ị nụrụ nwaanyị ị ga-amakwa ife melụ nne gị na nna gị jirọ wee bili ị ka ga-ama ya ị ga-ama ife melụ nne gị na nna gị jirọ wee bili n'ụlọ maka nwunye gị ga-eme gị ife ahụ nne gị mere nna gị melụ na fa ebirọ m wee gwa ya sị ya nachighabe azụ kịta nna gị dị ndụ a sị na nna bụ ugwu nna bụ ndo nna bụ chi nna onye onye ọbụla nwelụ nna amarọ ife chi ya meelụ ya onye ọbụla nwelụ nna amarọ ife chi ya meelụ ya kedu ife mere anyị ji eselebreti karị ndị nne ife anyị ji eselebreti karị ndị nne bụ akụkọ fa na-akọrọ anyị nwa m nwa m nwa m nwa m o, m wee buo gị n'afọ ime m wee ligo ugwu m wee jee kpata nkụ m wee jee buo mmiri m wee jee mee nke a m wee si mite ọkụ ọ gwagokwa gị afụfụ nna gị na-ata mgbe afụ ọ dị ime gị o nwee ka ọ kọọlụ gị ya o nwee ife mekata ka ọ kọọlụ gị nke nna gị mee ị makwa na nwoke ọbụla nwunye ya dị ime makwa nwoke a dịkwa ime ụdị ime ọ dị bụ mgbaghalị dị na ya ọ sị na obubu afọ ime nya buru gị nine months nya wee nye gị ala minus ibu n'afọ ime na inye ala ka ife ọzọ fa na-alụ asụsụkwa m na o mere ife dị mma mana ọ bụrụ the reason ị ga-eji wee kpọọ nna gị asị let me now tell you ọ bụ na ị narọ blessing from your father maka na i so nne gị wee kwụrụ nke na nne gị kwụ ị na-esezi nna gị okwu ị narọ blessing from your father your father wee nwụa your problem will be doubled Make sure you go and amend every quarrel between you and your father. Don't hate your father because of what your mother said. Onye ọkata na-eke ihe esi wee mara ife na-agwa gị ife a. Ọ nna gị ka ọ nọdụ anị, ọ nne gị ka ọ nọdụ anị. Fa naabọ kpekene nya bụ ikpe. Jụọ nne gị ka ife na-ese, jụọ nna gị ka ife na-ese. Onye a kwusi, onye a kwue ka i gee ntị. Don't judge from one voice. Maka na ndị nne ga-akọsị gị sị gị agakwana agwụ ya, gị elukwa ya nso tụfịakwa. nna gị nke a nna gị nke a o mere m alụ o tikichara m o wee gbanye m elu o wee dubata nwaanyị ọzọ ị mara ma ọ bụ nne gị mere nna gị o ji wee dubata nwaanyị ọzọ wee mesịa wee nụa nke ịbụa na nne gị bụ first wife mara amalụ na nna gị pasịrị nna gị okpofufu gbalị ya n'ebe nne gị nọ o ji wee nụọ nwaanyị nke ịbụa ejirọ anya ọma anụ nwaanyị ịbụa o nwere ife nwaanyị izizi mere nwoke o ji wee chọba ịnụ nwaanyị nke ịbụa jee jụọ ase go and ask your father let your father tell you the full gist of what happened stop judging in one voice make sure you collect blessing anyị adịzị ekwu maka ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị bụ nature fa ka ọ bụ fa na nne fa na-akwụ mgbe ọbụna hey mom imo ezi agada between your your father your ọ sị gị nne gị nwụa na nna gị nwụa nke rara ofe ọ sị gị nna ya nwụa nna m nwụa nna gị dị mma nwụa ma nne gị dị mma ịdị ndụ adị m ekwu ya maka na mụ bụ nwoke kama mụ na-ekwu ya because of tradition the blessings you need the blessing from the both parents mostly from your father ị na-aza afa ya your father has more spiritual values in your life than your mother in your marriage make sure that your father bless your marriage now back to the story about this very young man okay this very young man bịara ịna n'afa wee na-ajụ afa sị ya kedu ife mele fa ji wee lụbụ na ụlọ fa ya kwara nlụsị wee wuo afa kuwa ọ sị mụ mụ gwa ya na na be nna ya m wee jụọ onye ọzọ wee sị nna gị amakwa na ị na-alụ ụnọ ọ sị m mba your father is not aware you are building house and your father is still alive do you know that you have failed the law of spiritual how do you intend to finish that house How do you intend to finish that very house? You must get a blessing from your father. My dear, ọ bụ na i go moto ọ bụ na nna gị ebikwasịbe aka na moto ahụ wee goziele gị ya moto ahụ nwee ike nwee accident n'ụzọ your father is still alive go to your father nna mmadụ bụ chi izizi ọ fụrụ anya nna gị bụ chi izizi ị fụrụ anya nna gị bụ chi gị ọ bụ na ị marọ ya ka ị mara ya your father is your god your father supposed to be your jesus onye hudali nna ya hudali ndị isi ya ị na-anụkwa igbo m na-asụ If you are building a house and your father did not bless that very house, my dear, you will build that house. After building the house, the, fa- the house may got burned.

before your mother ka nna gị gwa gị secret of marriage there are many questions your father need to ask you asịrọ m na ndị nne enwerọ uru fa baa fa kachasị wee baa uru mana gị wetatụ nna gị at least i nyere nne gị 100% love nyegene nna gị at least nye ọbụgodu 70 maka gịnị onye ọbụna kpọlụ nna ya asị due to ife nne gị kọlụ gị jụọ onwe gị ezigbo ajụjụ kedu ife melụ i ji wee kpọ nna gị asị kee ife nna gị mere gị all because of ife nne gị kọlụ gị ka i bulu wee jee show onye aggressive ife o melụ nne gị nna gị wee return onye back to you ị kpọọ ya asị gị na-esebe okwu many of you okwu na-eselụ gị na nna gị bụ due to ife your mother kọlụ gị

There are three steps of marriage. ọ bụrọ mgbe ị fụrụ nwa agbọghọbịa n'ụzọ sị ya na ị ga-anụ Eh. who does that i dulu nwa agbọghọ bịa bili n'ụnọ who does that there are things you need to do what are the steps of marriage number one mgbe ọ bụla ị gagidere n'ụzọ wee fụ nwa agbọghọbịa dị gị mma ị chọrọ ka ị nụba chọba ya lue na befa malụbe ụlọ ihe bu ụzọ wee kọọrụ nna gị sị na o nwere nwa agbọghọbịa ị fụrụ ị chọrọ ịnụ ị mara ife nna gị ga-eme nna gị ga-elibe ama ka ọ mara ezinụlọ o si ọ bụ na nna gị amala ezinụlọ nya bụ nwaanyị si ị fụrụ na ịnụ nwaanyị abụ ibu n'ụzọ gwa nwaanyị sị na ị ga-anụ ya nene ya ọ bụ na ọ dị gị mma ọnụnụ i nene ọ bụ na ọ dị available ife ị ga-eme bụ ịnachigha azụ i je kọọlụ papa gị ọ bụ na ị kọọlụ papa gị sị na nwaanyị ị chọrọ ịnụ na afa ya bụ nkechi na o si na o si na ezinụlọ ndị be amadi n'ụkwụ atọ ị gwachago papa gị ife ị ga-agwa papa ga-asị gị okay now as a father know your responsibility ọ bụrọ ịla nwaanyị atụba ya ime bụ your responsibility you have a big responsibility as a father ọ bụrọ sọsọ iwepụta ego eji esi ofe bụ your responsibility as a father you will stand up ife ị ga-eme bụ iduru ofu onye n'ime ụmụnna gị unu ejebe na nya bụ obodo a sị na a fụrụ nya bụ nwaanyị unu bataruo ị ma na-aga to that very family ife ị ga-aga bụ akụkụ akụkụ ị chọba onye chili nze na ọzọ onye mere gịnị onye chiri echichi nze na ọzọ ọ bụ nfanwa ka a na-ajụ ese maka gịnị onye ọbụla chiri nze na ọzọ a talị mma eze a salị ya ile ọ sị asị ana etigbuo nya mbọsị bụrụ gboo amazi m maka kịta ọ bụzi ọzọ ụka ka anyị na-echi ọzọ ụka a sị gị na o chili knight mgbe i lulu na be onye chiri nze na ọzọ i wee sị ya biko nna anyị ekenee m gị na ife m ji wee bịa bụ na ezinụlọ ndị be ndị dị otu a n'obodo isi ikwu atọ na ọ bụ nya ka anyị sị ka anyị lie ama kedu ka ezinụlọ a dị o wee kọwara gị ma fa na-ezu ori wee kọwara gị ma fa abụ agba ala wee kọwara gị ma fa na-ebido be di wee kọwara gị ma fa na-agba akwụna wee kọwara gị ife dị iche iche gbasara nya bụ ezinụlọ i wee jụọ nya kedu ebe a nụgolu mmadụ na befa i gee ntị ị mara ebe a nụgo mmadụ na befa i lie ama mmadụ befa na-aga n'ihu as a father now you went back i wee kpọọ nwa gị o wee za gị i wee sị ya ezinụlọ anụnwa i kwuru ezinụlọ a dị mma ị gwago nya bụ nwaanyị na ị chọrọ ịnụ ya ọ sị gị mba i wee sị ya na ị ga-eje ka i jee fụ nna ya e wee bụọ alụ nkwụ mmanya eji eje eji ọ nya mere va ji atụba oke inu okenye na okenye na ọ tụsịa inu ọ sị ya na o nwere ụdala dị n'azụ be gị anyị fụ na ka anyị walụ nya bụ ụdala ee nwoke a mụọ ọ malụgo ife wa kwu ma ife wa na-ekwu ife abụghị uche gị na-adị na ya ka ị na-amana nkata fa na-akpa mana nke nna gị na nke na nna gị kpara akpa ụnụ mara ịmara ife ụnụ bịa ife ị ga-eme bụ ike ifu oke am nọdụ ka nwata a na-emegbu emegbu na nwata jee obodo ọ na-amarọ obodo o were ofu ụkwụ mee gịnị kwụlụ marriage bụ obodo ị na-amarọ ị na-eje so ị ga-eji ofu ụkwụ wee mee gịnị kwụlụ ị na-ege ntị na-anụ ife a na-eme o wee sị ya ụdala dị n'azụ be m ọ sị ya na ụdala dị be m rikwa nne kedu ụdala nke ọ o wee sị ya nna keezi afa ya na ọ sị ya na nwa amaka ọ sị ya nwa amaka ọ sị ya ngwa ka m kpọọnụ ya nna gị ama ana mmanya anị nna nke nwaanyị ama ana mmanya anị ndị emi ji wee bịa na mmanya ga-adịgo n'ukwu n'ụkwụ fa fa wee kwuo ife fa bịara o wee kpọọ amaka amaka apụta nna anyị ọ sị ya ị maala onye a

ọ sị ya ee ọ sị ya ngwa jebezie o jebe ịmara ife nna ya nna nke nwaanyị jiri wee jụọ ajụjụ bụ na ọ mara ụdị ezinụlọ ndị nụnwa si wee bịa ọ needikwala imegwu his own findings about that very family before giving his daughter to the, that uh, family mgbe afụ ọ zasịzịrị ya wee bụrụ na amaka amaala ya ọ nego amaka anya ọ bụrụ maka amaka bata ọ bụrụ na amaka ala- alaikere ya amaka asị ya kedu ife ị bịa be anyị ime kedu ife ị bịa be anyị ime ife izizi ọ ga-emegodu bụ ọ nabatazịa mmanya anị fa ji wee bịa fa wee nwụbanụ mmanya mgbe fa nwụsịara mmanya ọ gwaghị ya ife ọ bịalụ bụ nna nwe nna nna nke nwoke ife ọ ga-eme bụ fa anabazia ịmala ife nwoke ga-emezi nwoke wee kpọọ nwa ya nwaanyị sị ya nọdụ ana nọdụ ana ọ sị ya na ife ndị a bịa bụ ka fa nụba gị ọ bụrọ n'iru nke nwoke ka a ga-adị wee kwuo ya na nke nwoke emego gịnị anabago ife ndị a bịara bụ ka fa nụba gị nke na nwa amadi a nụnwa ọ dị gị mma ọnụnụ ọ sị ya daddy ọ dị m mma ya ọ dị gị mma ọ sị ya ọ dị m mma ọ sị ya na nsogbu adịrọ ngwa jebe o jebe ife nke nna nke nwaanyị ga-eme bụ ọ kpọọ nwanne ya nwoke maọbụ ndị kinsmen ya fa naabọ ayịlịkwa ejebekwa n'obodo ndị afụ si wee mee gịnị wee bịa achọbakwa onye nze na ọzọ abataluo e wee jụọ onye nze na ọzọ sị na ezinụlọ ndị be amadi na fa bịalụ na ezinụlọ ndị be amadi na m chọkwanụ ka m malụ kedu ife na-eme na ezinụlọ ndị be amadi kedu ka fa si wee biri o wee gwa ya sị ma fa abụ ọgba ala ma fa na-eti nwaanyị ife rinne ma fa na-ezu ori ma fa na-egbu mmadụ ma fa akwụrụ ụdọ na be fa na-akpụrụ alụ o wee gwasịa nya o wee gwasịa nya nke nna nke nwaanyị emego findings nke ya ị malụ ife ọzọ nna nke nwaanyị ga-eme nna nke nwaanyị na onye nya na ya yi wee je ejebe n'ụgbọ afa na be dibịa abatalue wee wụcha ete afa o wee jụọ na onye a na-akpọ emeka na nwa m nwaanyị bụ amaka fa naabọ ga-ebikwa gwa ndị mmụọ ka a na-ajụzi ọ jụọ nna nna nna m fa unu ekweta ka fa naabọ bili gwa e wee sị ba na ije di na nwunye ba na-eje n'ose otule dị ya sị na ba ga-ereta agali obi sị na ba ya ewu ijite otule ee ọ sị ya na ba ya azụ ose obi sị na ba ya ewu aga- eh, agali ovu na ba ya enwe nwa oru ovu ee na ba ya ewu agali oghali ọ sị e jebe na odolu na odi obi ọ bụlụ ya bụ na nya bụ ije malụ mma nke nwoke wee mee gịnị wee naba mgbe nke nwoke a nụ jelụ ị mago na nke nwaanyị abịago ndị be nke nwoke abịago bịa kọọlụ nna nke nwaanyị ife fa bịalụ mgbe nna nke nwaanyị jebere n'afa ka nna nke nwoke na nke nwoke jebekwuru n'afa nna nke nwoke this time around ọ chọ ije n'afa ọ ga-eduru nwa ya nwoke ọ ya bụ ka kpọtọkpọtọ gbaa gịnị n'iru efi whatever thing a na-ekwu ka nke nwoke jile jile anya ya na-afụ jile ntị ya na-eme gịnị na-anụlụ mana nna nke nwaanyị ama ndu nke nwaanyị wee je ije di maka na ụmụ nwaanyị na-akpa nri ka ọkụkọ ụmụ nwaanyị i duru wee jee na be afa na-eje na ụgbọ afa ka e je gba afa ka a mara ma ọ ya adabakwala ebe o nwere ike nọdụ ebe a tụ dibịa ilo sị dibịa na asị ka ọ na-asị na nya ga-anụlịlị onye a na ọ dị ya ka ọ bụ okwu ọzọ commotion so ọ ife nwoke ga na nwoke ga-eme mana nna nke nwoke chọ ije n'afa o mee gịnị o dulu nwa ya nwoke wee jebe n'afa e wee je gbaba afa mgbe na a gbasịara afa fa wee confirm fa naabọ na a ga-anụ ị ma nna nke nwaanyị wee naba wee nalue wee sị ya amaka kunye m mmiri ka m ṅụa amụ eju iru ọ sị ya na nwa amadi a bịalụ ịnụ gị ekwetago m ọ ga-anụ gị nwa amadi a dị mma anyị ajụgo ese ese anyị jụrụ mee gịnị ọ gara ọfụma ọ nwa dị n'ezinụlọ ị mara another thing another thing bụzi nna nke nwoke nna nke nwaanyị ga-ezi ozi sisi je zigara nna nke nwoke na fa ekwetago na nya ajụgo nwa ya nwaanyị ajụjụ na nwa ya nwaanyị kwetara ị mazili ife ọzọ ga-eme a ga-abịazi fa ga-abịazi iwelu list ọ bụzie na fa bịa welu list list ya ga-ewelu bụ otu e ga-esi wee mee ego e wee mee ego n'isi nwaanyị e nwere three step nọmba one bụ ijeje jụọ ajụjụ ịkụ aka n'ụzọ ịjụ ajụjụ maka nyabụ nwaanyị nke abụọ bụ ime ego n'isi nwaanyị eme ego n'isi nwaanyị mgbe na e mere ego n'isi nwaanyị mesi ego nke nwaanyị ga-eme gịnị ọ ga-ebu mbọsị afụ e mere ego n'isi nwaanyị mbọsị afụ a ga-ebuzi ma ma- ma nri ma ife ọbụla buru ife ọbụla a- eji ya na listi wee bịa e wee kpọpụta maka mgbe ọ bụ ndị ọ dịrị bụ ụmụnna ụmụnna ga-anọdụzi ụmụnna wee sị ọ bụrọ papa nke ọ bụrọ papa amaka ga-akpọ amaka na onye ga-akpọzi ya bụ onye isi ụmụnna fa onye fa ji wee mele nna onye fa ji wee mele nna ga-akpọzi ya amaka amaka nwa m bịa ee anyị agwa mama amaka sị ya jee ka o dupụta amaka e dupụta amaka o wee kpọọ onye nwaanyị kedu gị afa let's assume na afa papa amaka bụ okechukwu so onye isi ụmụnna ga-akpọ ya okechukwu ọ sị ya nna anyị ọ sị ya kpọpụtara nụ m amaka ị ma ife okechukwu ga-eme okechukwu akpọ nwunye ya mama amaka e, maọbụ ọ kpọọ ya achalaugo nwaanyị gị mazi ife ọ ga-akpọ ya ọ za ọ sị ya kedu ngwa dute m nwa gị nwaanyị dute m amaka ọsịsọ ọsịsọ nwaanyị asị o nna anyị ọ gbalị ọ baa n'ụnọ jee gbu- dupụta amaka mgbe na o dupụtazila amaka ifere eju amaka iru mbọsị bụrụ gboo ọ bụzị kịta aba na-aka anya na-achakasị anya na-enene ndị bịa lịa ife a ọ na ebe ọ gụgodu ndị be di ya ọnụ ma anya na ya na-adịrọ mma ebe a oge ka na ebe a wala anya sị ya onye gwa gị bịa be anyị ife na-emezi n'ụwa kịta ma mgbe gboo ifele ga-eju nwaanyị iru maka gịnị ifele na-eme ya na onye na-anụ ya nọ nne ya anọdụ fa naabọ nyina na ka ọ ga na-akụ anya ife nke ife nna nke nna nke nnukwu nna fa na ụmụnna ga-ajụzi amaka bụ amaka nwa m ọ sị ya nna anyị na mmụ ndị a bịalụnụ ndị anụnwa bịalụ sị na ọ ka fa nụba gị ọ fa butesịala anyị ife niile dị ebe a anyị sị ka anyị jụọ gị amaka ọ bụ ka anyị libe ife a ọ bụ anyị kweta na onye a ga-anụ gị ọ sị ya nna anyị libe na ife ọ ga-anụ m ee a kụba aka e nwebe aṅụrị e nwebe aṅụrị ị ma ife amaka ga-eme amaka na nne ya e disappear nwaanyị ada anọ ebe a na-arụ ọnụ nwaanyị ebido libe ife ịmazi ife ọzọ ga-eme akpọ nna nke nwoke na ofu onye maọbụ mmadụ naabọ nne na nna nke nwoke ji wee bịa onye o ji wee melụ nna fa niine abaa n'ụnọ ewee rụba ọnụ nwaanyị wee rụba ọnụ nwaanyị wee rụba ọnụ nwaanyị mgbe na arụsịala ọnụ nwaanyị na ife nyefe na list agwapụtasị ọ bụ na ife niine ezugo oke ịma ife a ga-eme o wee mezie ego n'isi nwaanyị mgbe afụ ka a na-akpọ that engagement anyị na-akpọ na ya sị na ị wetara nke ịgbanye nwaanyị n'aka will you marry me ị na-ajụzi nwaanyị ma nya ya-anụ gị ị fụlụ brain gị ka ọ dị ị na-ajụ nwaanyị will you marry me nwaanyị ga-anụzi gị ọ bụzi gị ga-anụ ya ị na-eme omume ndị ọcha will you marry me ifele ada eme gị ị na-ajụ nwaanyị ma ọ ga-anụ gị nya ga-anụ gị n'ọnụ ọ nụtazie gị ị mebe ka nwaanyị nya nwa emebe ka nwoke mgbe afụ ka a ga-ebidozi wee libezie nri ebe a rụsịzi ọnụ nwaanyị mgbe ahụ amaka abata kene ndị ọbịa o kenesie ndị ọ- ọ- ọgọ ka em- emesịrị ego nwaanyị ịma ife a ga-eme ụmụ agbọghọbịa so amaka apakịsị akpa akwa amaka mgbenu nwoke na-ana amaka so ya ana ịma ife amaka na-eje amaka na-eje ineta ụnọ amaka e duru amaka wee duna be di ya amaka wee nọdụ be di ya ụfọdụ obodo na-anọ ofu ọnwa ụfọdụ na-anọ ọnwa naabọ ụfọdụ na-anọ izu ụka ụfọdụ na-anọ izu n'one na one izu naasaa maọbụ izu n'one ewee nọdụ amaka ịma ife amaka jere nnedo ka o nete ma ọ ga-abakwa nya na nne di ya ka o nete ma ọ ga-abakwa nya na ụmụnne di ya ka o nete ma nya na nna di ya ya-ebinwukwa ka o nete ma maka gịnị marriage is beyond your imagination ọ nya mere amaka ji wee buru akpa ya wee jebe were akwa ya one ma one wee jebe nke be nke nwoke wee batalụ nya na nke nwoke wee nọdụ n'ụnọ ka ọ malị ma ọ ga-edinwukwa ka ọ malị ma o nwere ife ọ ga-achọpụta nke nwoke na-eme ọ ma na-edinwu ife e jere bụ nnene mgbe afụ e mere ego nwaanyị fa wee nọ according to the custom and tradition of nke ndị be nwaanyị ọ bụ na ofu ọnwa ka fa na-anọ n'ofu ọnwa ọ nata o wee bịa gwa dadi nya dadi onye a nụ wee sị m ka ọ nụba m onye a abụrọkwa ezigbo mmadụ o ebughị ya m na mmadụ eji emego gịnị ọ yasago ọ ma nụzi ọ bụzie na nke nwaanyị ejezi wee nata wee kpọọ nya dadi hei ndị be ndị a amaka Hey, gbọọ m ya ee o were ezigbote obi ebele nwaanyị ya ee ei nwaanyị a fụsịa m n'anya fụ ọkpa nsọ n'anya ụmụnne ya wee sịzi ya bụrụ ya ị makwa ka fa si eku m n'aka ị ma ife nke nwoke ya gwa ya ọ bụrọkwa ka o si adị na mbido ka o si adị ma a gaba ị ga-edinwukwa fa ọ sị ada dị mma edinwu fa ọ dị gị mma ọ sị ọ dị m mma ozi ozizie nke nwoke ọ sị ya ngwa bịa ka unu mee ego nwaanyị bịanụ ka unu bịa gbaa nkwụ nwaanyị that is the final stage maka gịnị anyị na-emezi ife niile n'ego ọ sị gị ihe na list omego e, ime ego nwaanyị omego whatever the thing a na-echek about marriage adịghịzi echek ya ọ nya na-ebute our downfall nye butere divorcee everywhere no marriage is lasting any longer everybody is complaining my husband dey do this my husband dey do that my do you have time to learn your husband nke ahụ na-emebe 10 years in relationship onye kụziri gị nke afọ nwa m